Uh, in this video, we want to see how we can uh, write note making. You know, some students find it difficult to write a good note making so that they can attract the marker during exams. And uh, I hope after watching this video, you'll be in a position to write a good note making. kuti mupatsidwe mark sonse chifukwa zinthu zimene zazo ndi zophweka Ah, zophweka chifukwa yani mmangotenga zinthu zimene mwapatsidwa hmm?

and note taking zinthu ziwiri izi zimafananako komano kusiyana kwake nkuti uh, we make notes from written source hmm? we make notes from written source eg uh, titakhala ndi um, books ndikuti inuyo mukamawerenga ndi mukutenga ma short notes amenewo uh, timanena kuti ameneyo pamene tinati mukupanga notes eh, you are making notes notes are made from written source eh, books kaya mu nyuzi mwaona pena pake nkhani yakusangalatsani kapena um, majournals mm? pamenepo we say that eh, you are making notes for you are collecting notes from written source while note taking

ndikuti pamene popo uh, examples atha kukhala uh, music mukumvera nyimbo kapena speech a president akuyankhula kaya muli mu meeting ndi you are taking i mean eh, you are taking some notes something like that so that's the difference between the two not making from written source uh, not making from written source and not taking from recorded source now um, let me tell you the style aliyense i think style akuidziwa mmene imaonekera kapena tingoti format eti chinthucho after mwachilemba chikuyenera kuoneka motere komabe pamayeso mudzapatsidwa mapepala oti alibe margin eti so mudzalemba margin so we are going to take your ruler kandi pencil ndikudula line you can see apa ma margin aine awalibe i mean ma, ma lines aine alibe ma margin so mukadula ukoso ndikukadula njinga yoti not making yanuyo ioneke pakati something like that and uh, title imakhala percentage so here we have uh, title we have title or heading title or heading imafunika ikhale pa center ngati ili yayifupi eh ingokhala pa, pa center penipeni ndiye umadziwa kuti ndikayiyamba apapa ikathera pakuti pakuti komano make sure kuti ikhale pa center and that title ikhale kuti ndi ka phrase kakang'ono eti angokhala mawu ochepa asapitirire mawu 5 at least hmm? Saka- asapitirire mawu 5 they should be at most 5 words ndiyeno mukamatenga notsi zanuzo ah, tingoyerekeza kuti mwakopera and paragraph ina iliyonse mumakhala point imodzi mm. so muka- mukalumpha line ndikuzayikapo uh, main point tingoyerekeza uh, you have main point here so mukayika main point and it is advised kuti mukamalemba main point yanuyo first letter amati izikhale yachani ya capital mm, it should be in block letters so mulemba main point but don't forget kuti mukapanga main point yanuyo make sure kuti mukaipange underline so you underline that main point so apa ndikupanga underline and eh, main point iyo imatha kukhala ndi ma supporting points so mutha kukhala ndi supporting point so mumaika ka bullet like that so tikhala ndi supporting supporting point you see ma supporting points atokhala ndi ma sub supporting points you see so patokhala sub supporting point number 1 so tika apa sub supporting point tikuthanso kandi sub supporting point Uh, number 2 so sub supporting point so it will depend kuti ma sub supporting point alipo angati yeah something like that ngati kuli achina uh, my example zinthuzo ndi kuti zizikalowa mkati something like this you see so let me continue here uh, mu main point yomweyo muthanso kukhala ndi mwina another supporting point so we are putting there uh, supporting point ndikuti mmunsimu zidzitenga this format basi kumayenda like that apo ndikuti mwathana naye kenako muzabwera uh, main point number 2 kutanthauza kuti muli ndi mukubwera tsopano paragraph number 2 mukamazabwera paragraph number 2 you are going to skip a line so you can see apa pali line apa line imene muyisiya ndi kuti you are going to put number 2 as a main point so you have main point number 2 and don't forget kuti mukalimba main point imene ikuyimirira paragraph ina you are going to take your ruler kenako ndikupanga uh, underline so let me underline this yeah like that now after zimenezo ndikuti mukhala ndi yani uh, supporting point so we're going to have supporting point you see kenako muzakhalanso mwina ndi uh, another supporting point tiyerekeze kuti main supporting point iyi ilibe other sub supporting points ndi kuti ngati pali supporting point ina muzilembanso mmunsimu let's say supporting point here supporting supporting point yeah like that and ma ngati pali ngati supporting point number 2 ili ndi some other sub supporting point ndi kuti mukazilemba mkati uku so you can have some, something like that uh, mukhala ndi sub supporting point sub supporting point something like that yeah so format imafunika izioneka chonchi kutanthauza kuti ngati kuli kujambula line uh, ka gradient kake kamafunika ziziyenda chonchi mukamazilemba zinthu zanuzo like mfundo zikamatsika zikuyenera kutsika in that way ehetu osangozilemba chinambalala kutanthauza kuti ah, ma main point you can see margin yawo eh? kenako ma sub supporting points ngati ina ile apa line yonse ikuyenera kudutsa m'menemu kuimirira machani ma supporting points you see something like that as well as ma sub supporting points amafunikanso adzipangana align amene ali paragraph inayo akafananenso ndi uh, another paragraph yeah something like that zizikatsika choncho osangozilemba chinambalala and ikangooneka choncho kungoti mwakacho amini kochonga kuzokaoneka chonchi ndikuti mumpanga attract munthu uja chifukwa layout amapereka marks ka style kaja amapereka marks use of symbols amapereka ma marks so ma symbols to be conversant with them uh, mutha kundipempha on whatsapp ndili ndi ma symbols ambirimbiri this is my number 0882 435 562 komanso you can find them in your textbooks zilipo zambirimbiri achina etc aja hmm? achina equal to greater than uh, less than yeah something like that like unima, you know I'm from unima unima ayi like kuti zinthu zikhale zazing'ono right so mukapanga study mudzikazipanga zimenezozo and some of them you can create them on your own right mukamalemba kuti i think apapa nditha kugwiritsa ntchito uh, symbol yakuti yakuti Eh, so this is how it can, uh, it can look like uh, note making ikaoneke ngati choncho so musimu ndi ndi example uh, paper ya ku, mm, ku Mzuzu Diocese Schools ya ya 2021 uh, ningoenda straight ku note making it was question number 1 20 marks anena kuti read the following passage carefully and afterwards make summary you should make summary of it komano summary should be in note form you see summary kale in note form ndakuti ya iniyo summary provide a suitable time for the passage give main points komanso supply supporting points zija ndimanena kuti zikuoneka kuoneka ngati style yomwe ili m'mtunda ija now akupereka malangizo kuti marks will be awarded for content ndekuti musamise zinthu Hmm? Ma, zinthu zake ngati ma main points musamise, musamise ma sub supporting points aja musamise not style hmm? style ngati imene imaoneka arrangement ija ndi ma marks-nso komanso fair copy layout akunena kuti candidates who simply i mean who simply copy the passage will be penalized kutanthauza kuti mukamangokopera china chilichonse nkumangokaphatika poyankha paja ndekuti sakupatsani marks so you can lose marks eti so um, this is the passage muyiwerenga maulendo angapo kuti muyitolere kenako muzikapanga summary yanu eh? in note form ndi chinthuchi ndinachiwerenga kale ndingopangira nthawi kuti video isakhale yayitali kwambiri ndinachiwerenga kale so ndingofuna tipange summary tonse tipange note making tonse limodzi sindifuna kuti ndiwerengenso apa paragraph video ichuluka kwambiri eti so let's do the thing here Uh, apa amadzanena kuti provide a suitable title uh, we should provide a suitable title for the passage here is the key uh, title imachokera ku malaini oyambirira a first paragraph komanso ngati zivutitsitse title imakatha kukapezeka ku conclusion akamatsazika olembayo so this is our first paragraph akunena kuti termites are highly intuitive insects apa ndiye tayamba kudziwa kuti afuna kukamba chani ndaonera kuti um, many people have intentions to commercialize this valuable natural product however it would, it would not be good idea i mean a good idea to venture into such a move ndakuti commercializing termites would have many negative effects you see so you can see kuti the first paragraph payokha ikukamba zoti uh, ma insects are really valued chanichani ndekumapeto kwa this paragraph anena kuti commercializing termites will have many negative effects apopo ndekuti title yatani title yapezeka ndekuti title it's about the negative effects of commercializing termites olo kungolemba uh, negative effects of termites so uh, mukumva kuti move ku ku page kwanu komwe mufuna kuyankha kuja so let me take my ruler here uh, this is my ruler ndike margin so i'm putting margin apa yeah my margin something like that yeah this is my margin and um, after writing ma margin ndi kuti tikalembe title aife komano make sure kuti title ikhale pa center so we are having here uh, negative negative uh, effects negative effects of termites negative effects of termites apo ndikuti taito yatani taito yatheka chabe kuti yathawira uku so ndiyike pa center apa yeah something like that uh, yeah, like this tiike pa center so this is the thing ikhale pa center yeah, la, like that ndikuti title yatani yatheka mwaisiya pa center mind you munene kuti uh, title yo mutha onena kuti commercializing effects of uh, commercializing termites or negative effects of commercializing termites komano popewa zimenezo ndangosiya choncho ena title amanena kuti imatha kulembedwa like ndi ma small letters imene ija machuluka malamulo ine am advising you kuti mukailembe ma capital letters kuti musapange underline chifukwa ena aja amati upange capitalize chiwedi ma prepo- ma prepositions i mean yeah ma prepositions ajawa asamakhale o- eh, ah, ndi chi- chilemba choyambirira chachikulu something ndiye machuluka malamulo so to avoid losing marks ine am advising you kuti mukalembe something like this ingokhala ndi ma capital letters now tadziwana tsopano our title let's now go back to uh, first, first second paragraph um, tiyambe kupezano ma main points ma main points mumawadziwa ndi ma signaling devices like pamakhala achina firstly hmm? you can see firstly akutanthauza kuti ndi main point number one and inside that paragraph mumakhala achina uh, let's say pali therefore hmm? achina therefore aja amathandizanso kuti mudziwe kuti ndi point yofunikira achina however hmm? however it also helps you to know kuti this point uh, sikuyenera kumisidwa yeah, achina secondly consequently something like that zilipo zambirimbiri zomwe zingakuthandize kuti mudziwe uh, kuti ndi point yofunikira so uh, pa first paragraph nakuti i mean second paragraph nakuti firstly termites contain hard cuticle sonza kuti iyi this is our main point in this paragraph ndaona kuti this is outer covering of tailmites this cuticle uh, is mainly composed of uh, chitin or chitin which is resistance to uh, enzyme ndekuti adawa kufunika awa komanso point imene akuti resistance to enzymes that uh, digest proteins is also a point ndakuti eating a lot of tailmites may create health problems uh, as the cuticle remains undigested ona ndaonera kuti this may have unspecified health problems and it is therefore uy, therefore yakuthandizani kuti mudziwe kuti point imene ndiyofunika therefore uh, it is therefore beneficial that termites must be eaten uh, on a very small scale ndikuti apa paragraph number one tatha nayo so what we need to do uh, tibwera ukuku tilembe main point ya ife so main point, main point amakamba zoti uh, there is a hard cuticle so tilemba apa cuticle hard hard cuticle ndi main point yo mukaipange yani underline so tipanga underline apa ndiye kuti zatheka ndiye mmene mujama amakamba zoti uh, that one it's an outer covering of termites ndiye kuti imeneyi ndi supporting point so you can put that one as a uh, outer covering outer covering of termites outer covering of termites zatheka ndi pomwe paja amazakamba zoti chitin imeneyi uh, it co- is composed of chitin which is resistance to enzyme that digest proteins ndi kuti mutha kulemba apa kuti uh, tikupanga sub supporting point kuti ikhale chitin

so tachepetsa taphweketsa mawu aja kuti mukalembe chisentesi chonse apapa kuti eh, which is resistance to enzymes that digest proteins zikhala ngati ndi mawu atalika komano at least mawuwo should be well simplified like this apo ndi kuti zatheka now uh, another subsupporting point apa amakamba zoti uh, eating a lot of termites may create health problems so what is needed here mungokalembapo kuti uh, saboni point apa kamba zoti overconsumption create heavy problems so mungolembapo over consumption is equal to heavy problems uh, is equal to health problems ka problems sindidziwa ngati amalemba prob something like this komano ngati ilipo chidule chake mutha kulemba ngati that so over consumption is equal to health problems eh is equal to apapa ndi style ndithu mutha kupeza nayo marks akuti it creates so over consumption uh, is equal to health problems why is it eh, creating health problems ndi apa idzakhala ngati subsupporting point idzakhala undigested yani because of undigested undigested cuticle that is the one which is creating heavy problems you see ndawo makani amene akuti ma, ma problems they are unspecified so you can put that one as a, uh, sub supporting point you can put this one as a unsubspe- unspecified heavy problems monga amene amanenera ulondongosiya yeah o tingoyikabe unspecified unspecified health problems sakudziwa kuti mavuto awo amakhala a mtundu wanji unspecified health problems apo ndiye kuti zatheka ndi apa amazakamba zoti therefore eh? therefore it is beneficial that the termites must be eaten yeah on a very small scale so symbol ya therefore aliyense akuidziwa so you can just put it that one as therefore like timatoti titatu it uh, less scale uh, of termites less scale of termites apo ndi kuti ndiye mwaweruka paragraph imene mwatani mwathana nayo ikuyenera kuoneka something like this ndikuti note making yathu ya paragraph 1 yatha let's now move on to paragraph number 2 so mukamachoka paragraph number 2 nakamba kali kuti mupanga skip line so tisiya that line then tidzabwera main point number 2 tione kuti paragraph imeneyo muli chani so apa uh, let's see in the second paragraph aona kuti secondary so secondary akutisonyeza kuti that's the another main point ndikuti akamba zoti it contains uric acid ndaona kuti this is a byproduct resulting from the breaking down of nuclear proteins ndikuti uric acid yo is the byproduct to this one and this uric, uric acid is relatively soluble and when ingested may have uh, injurious uh, effects by forming stones iyinso ndi main point ndaona kuti for example ush ndi key nso imeneyi for example in the kidneys komanso in blood vessels point ina akuti furthermore apa ikuthandiza ndithu kuti mudziwe kuti akamba za main point aona kuti the gut of the insects may be carrying bacterias hmm? which may be transferred to consumers when meaning so paper end yanu dzelembelembeni ndiye tiyeni tione apa mmene tingapangira apa pa arrangement yake so apa uh, we have uh, point number 2 mini point number 2 amakamba zoti that's uric acid so we are putting here uric acid so mene tanimba uric acid tipangenso underline representing uh, mini point you see so tikapanga underline masamu point aja manena kuti

forms stones you see it forms stones where anazakambapo kuti where do they form the stones akamba zoti in the kidney komanso in the blood vessels ndiye kuti imene ikhala ngati an example it so we are going to put here eg muika eg uh, in kidney in kidney or

so that uh, they should also benefit you can also comment komweko mafunso amene mufuna kuthandizidwa ku facebook kungotilembera message ku whatsapp namba ndi yomwe ili pakonayi ndiye kuti we'll help you out so let's now move on to s- the same paragraph tione kuti another sub- supporting point akuti chani Uh, furthermore, the gut contains yani uh, may, con- may contain bacteria. It carries bacterial mm, which may be transferred to ana uh, to the consumer. Ndikuti apa apa sub supporting point apa ndikuti uh, I mean supporting point apa akamba zoti mmene momwe makhala yani bacteria. So we put it here.

koma ma line anu izi ndangozipanga constrict mdini so tione ngati pali sub- supporting point i think apo palibenso sub- supporting point apa angokamba zoti the gut may contain bacteria so uh, kuipanga simplify kungolembapo the gut contains bacteria yathera pompo ndiye kuti paragraph number 2 mwathana nayo ndiye muone tsopano paragraph number 3 paragraph number 3 akuti apart from so apart from akusonyezanso kuti ndi point yofunikira so akuti apart from nu- uh, nutritional disadvantage it seems like the cost of production may be too high ndiye kuti iyi ndi point cost of production is high hmm? ndiye akuti trapping vehicles would be expensive so iyi ndi point trapping vehicles would be ex- expensive and would have move you would have to move to different zones to trap enough insects for large scale production ndekuti iyinso iyi ikuyimiriranso the same thing ikupanga support how expensive the program is komanso akuti moreover mawu oti moreover akupanganso introduce another uh, supporting point imene ikusonyeza kuti zinthu zili expensive akuti trapping process akuti it is not impossible that Other undesirable nocular insects like moth might be caught along with the termites. So this will be, I mean, this will have to be removed and the process will be expensive. So mfundo yomwe ichuluka umene kuti production cost, that's the main point. ndekuti supporting point it's expensive zomwe zili expensive ni yani trapping process moving, moving different zones komanso trapping vehicles ndekuti point number 3 tikalembe apo kuti um, let, me, let me write here remember to skip a line so tilemba production cost apa waingoti high high high production high production cost tikutero chifukwa chani simungane kuti production costs are high tingofuna mawu aja achepe kungochotsapo are kungozalemba kuti high production cost iwe pay but don't forget to what to underline after kulemba main point so ndikupanga underline apo ndikuzatheka so sub supporting point i mean supporting point timakamba zoti it's expensive then ndikapanga make sure kuti zizikhala mu line imene zili ndi the other paragraph eh? so akuti it's expensive what is expensive there what is expensive chimene chili expensive apa akamba zoti trapping vehicles moving in different zones komanso the trapping process ndiye tilembe apa uh, tiika apa zi 1 uh, trapping vehicles ndi imene ipangitse kuti the process should be expensive trapping vehicles magalimoto ogwirira ziwalawo tingoyerekeza like that number two amakamba zoti traveling apa amakamba zoti moving yeah apa move to different zones so move to different zones you can replace it ndi traveling eh maxi amati ife ukapanga kope mmene chilili akudulani ndi uka- you can replace mawu amenewo ndi traveling in different zones so muyika different zones traveling in different zones yeah something like that apo ndi kuti mukudya amene pompo taika traveling popewa kukopa moti wakoperate so mutha kusintha komano mawu asakhale kuti akutanthauza chosiyana ndi chimene wakamba amene pompo apo ndi kuti zatheka traveling in different zones ndi china uh, kuti trapping process amakamba za trapping process uh, trapping process trapping process may be expensive apa chingapangitse kuti ikhale expensive ndi chani apa amakamba zoti apa is kupanga remove ma nocturnal insects so pamene popo mutha ukayika ngati ngati sub sub supporting point so you can put this one as uh, remove chani remove nocturnal insects

Such chemicals may prevent the termites from flying or to make them drowsy so that they can easily be caught. So such chemicals akamba za machemicals omwe aja ntchito yawo kuti amatho- amagwiritsidwa ntchito to prevent termites from flying. Komano mukapanga zanuzo anena kuti those chemicals may end up polluting their environment. Komanso anena kuti in addition eh akamba zoti in addition ndi kuti point imene ndiyofunika uh, the use of machines in catching and processing the termites might lead to noise pollution so machine akamba zoti akapangadi pollution mm? in areas where such activities are done ndekuti apapa chimene akukamba pali zinthu ziwiri kuti disaster ibwera munjira zanji so many point that's eh, environmental disaster You see, environmental disaster. Disaster imagulu anji. One, akamba za chemicals. Kuti ma chemicals wo apanga chani uh, uh, such chemicals eh, may pollute environment apa. Apanga pollute environment. Okutenga agriculture mukudziwa zimenezo. Komanso uh, uh, in addition to that machines. Ndikuti machines akuti machinzi atani machinzi uh, will cause noise pollution so machine akapanga cause yani noise pollution noise pollution yeah ndaba chimene tipange tikalembe app zomwe timazilemba apazi so we're going to skip a line tikapanga skip a line tikalembe many point if so we have many point number 4 which is the final one uh, environmental

maybe based on the uh, chemicals so we are putting chemicals here tika chemicals and those chemicals amakamba zoti apanga yani they pollute environment so chemicals pollute um, environment so environment ngati isho tikati mutongoika chonchi ngati it's recommendable mukayang'ane list of that uh, those symbols and shortcuts so as of now ndingomalizitsa environment polluted environment komanso amakamba kuti in addition to eh, ndikuti that's a, another sub, supporting point supporting point akukamba zoti machines so tiika machine apo machiniwo apanga bwanji environmental disaster akukamba zoti uh,

one more onset industry so apa akamba za chani disadvantages to our society ziyani akukamba ziyani ma negative effects ndikuti at this point tingopanga conclude it's just a matter of conclusion eyetu magayizi umu ndimene mungalembere note making so let's see kuti ioneka bwanji so this is the thing apa basi ikaonekera style uko so zikaoneka choncho kumaneboko ndikuti mwadya mamax kumaneboko zatheka Eyetu magayizi, this is how you can do the stuff and paper yo ndilani mudzailembelembeni ndithu kuikhwacha khwacha kumene chimene komwe amakachonga ndi uku izi sizikuwakhudza Ah, so that's the stuff Eyetu, and if you have enjoyed this video please don't forget to subscribe to my youtube channel ndikunena ndikupempha ani pangani subscribe ani ngati pali mafunso namba ndomwe ili pakonayo 0882 435 562 that's my whatsapp number send your questions in that number you can also write us an email unique online classes malawi at gmail.com so this is what i prepared for you thanks for watching and i wish you all the best but don't forget to keep on uh, practicing zinthu zomwe ndikupangirani thank you